Agus ar an líne anois tá Aindreas Ó Muíneacháin, Teachta Dála de chuid Fhianna Fáil de Chorcaigh Thiar Thuaidh. A Aindreas, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, Darren. Bhí dea-scéal i mbéal an phobail i do dháilcheantar le déanaí, a Aindreas, agus atá fós i mbéal an phobail, mar osclaíodh cuarbhóthar nua ar an seachtú lá de mhí na Samhna. An féidir leat, a Aindreas, beagán a insint dom faoin bpróiseas fada a bhí ann chun an sprioc seo a bhaint amach agus a insint dom cé chomh maith is atá sé go bhfuil an cuarbhóthar inniu oscailte? Á cinnte, is dea-scéal é go bhfuil an bóthar ar oscailt agus ar fáil don do dhaoine chun taisteal ann anois. Thóg sé blianta fada é seo a chur i gcríoch, an-chuid pleanáil le breis is fiche bliain, beagnach tríocha bliain deir roinnt daoine, agus an-chuid oibre réamhoibrithe sa chúlra ansan, cead pleanála a fháil agus an talamh a cheannach agus gabháil anonn agus anall chuig an Bord Pleanála agus ansan an tógáil féin. Tá sin ar siúl ó 2000 agus síníodh an conradh 2019. Agus anois tá an píosa deireanach d'osclaíodh cuid den, an chéad píosa den bóthar, mórthimpeall Maigh Chromtha an tráth seo anuraidh. D'osclaíodh píosa eile ansan mí Lúnasa agus an sé ciliméadar deireanach anois oscailte agus ciallaíonn sé go bhfuil an bóthar ar fad, tá mórthimpeall Maigh Chromtha, mórthimpeall Baile Mhúirne agus Baile Mhic Íre ar oscailt agus tá san níos éasca gabháil. soir siar tríd an contae an iardheisceart. Tá bóthar níos sábháilte, ceantar níos sábháilte ann anois do mhuintir na háite. Mar shampla ansan i mBaile Mhúirne beidh daoine ábalta bheith a' gabháil mórthimpeall an sráidbhaile níos compórdaí agus gan an baol a bheith, a bhí ann ón trácht. Rudaí simplí mar bheith ábalta siúl trasna na sráide nó an pedestrian crossing, bhíodh deacracht ag a lán daoine leis. nó fiú ag casadh do ghluaisteán isteach i do thigh féin gan baol duine ag teacht ort ón gcúl. Tá rudaí bunúsach mar sin, tá sé níos sábháilte anois do mhuintir na háite toisc go bhfuil an trácht tógtha amach as an sráid go dtí an cuarbhóthar. Dar ndóigh, beidh feabhas timpeallachta ann chomh maith. Chonaiceamar an tslí go raibh an caighdeán aeir níos fearr i Maigh Chromtha, do bhí laghdú 53 fán gcéad ar an nitrous oxide ansan nuair a tógadh an trácht amach, agus bheifeá ag súil lena leithéid i mBaile Mhúirne chomh maith. Agus just an fothram ón trácht agus an brú uaidh a bheith. a bheith i mbéithe. So tá tá dea-scéal ann. Dar ndóigh tá tá deis turasóireacht againn chomh maith chun táimid níos cóngaraí is dócha ar an aerfort ar an cathair Cill Airne agus tá tá plean treis treis forbairt ansan ag an Comharchumann agus an ag Fáilte chun turasóirí a tharraingt chuig an dúthaigh agus like tá tá ana chuid againn chomh maith rudaí cosúil le Guagán. an Gaortha, an teanga, an cultúr, an siúlóid Ó Súilleabháin Béarra agus go leor leor eile. Tá rudaí tarraingteach sa dúthaigh chomh maith agus is dóigh liom go bhfuil deis maith againn turasóirí a tharraingt chuig an cheantar chomh maith toisc go bhfuil na feabhsúcháin seo curtha i gcríoch. OK, caithfidh mé a rá nach raibh mé riamh i nGaeltacht Chorcaí. A Aindreas, an bhfuil oidhreacht na Gaeilge fós beo go maith i nGaeltacht Chorcaí agus, ó thaobh na Gaeilge de, arbh fhiú do dhaoine cuairt a thabhairt ar an réigiún? Ó, mholfainn gan dabht cuairt a thabhairt ar cheantar Mhúscraí. Tá Gaolainn, Gaolainn ghleoite agus ceann dos na, ceann dos na ábhair conspóideach nuair a bhí an bóthar á thógáil ná chun a chinntiú go bheadh comharthaíocht oiriúnach chun go mbeadh 'fhios ag daoine go bheadh ag gabháil soir siar go bhfuilid sa Ghaeltacht. Táimid an-bhródúil as an Ghaeltacht, an teanga agus an cultúr agus theastaigh uainn a chinntiú go bheadh 'fhios ag daoine nuair a rabhadar ag gabháil an bhóthair sin go rabhadar sa Ghaeltacht agus go bheadh 'fhios acu na háiteanna chun tuirlingt isteach sa Ghaeltacht, go Cill na Martra, go Baile Bhúirne, Béal Átha, Guagán, Cúil Aodha agus Ré na nDoirí chomh maith. Táimid an-bhródúil as ár gcultúr agus ár dteanga agus cinnte beimid ag déanamh gach iarracht é a chur chun cinn. Agus dar ndóigh, mura rabhais féin ann cheana féin, tá fáilte romhat cuairt a thabhairt, agus do do lucht éisteachta chomh maith. OK. A Aindreas, tá seans láidir go mbeidh olltoghchán in Éirinn an bhliain seo chugainn. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an féidir leat a rá liom cad iad na hábhair is mó a bhfuil, nó a bheidh, idir lámh agat go pearsana mar Theachta Dála roimh an chéad olltoghchán eile agus le linn an olltoghcháin féin? Cinnte, tá réimse leathan ábhar thar lámh againn. Tá tithíocht agus cúrsaí sláinte an-ghnóthach, an-chuid dul chun cinn ar siúl maidir le tithíocht, an líon is mó tithíocht sóisialta riamh sa dúthaigh againn, go bhfuil beagnach 200 teaghlach tar éis bogadh isteach i dtithe sóisialta éagsúla, agus dul chun cinn á dhéanamh le scéimeanna eile tithíochta chomh maith. Cinnte tá an dúshlán agus an brú sin ann ó thaobh tithíochta agus an-chuid obair á déanamh ansan. Tá réimse ábhar eile, tá cuid eile den bhóthar seo le feabhsú, chun a bheith ábalta teacht ar chúrsaí sláinte agus réimse leathan. gan dabht, chun a chinntiú go mbeidh Teachtaí Gaeltacht sa Dáil chomh maith chun cúrsaí Gaeltacht, teanga agus cultúir a chur chun cinn chomh maith agus is dócha go bhfuil sin tábhachtach chomh maith?